ndị be anyị ekene m ụnụ afa m ka bụkwa Dr. Henry Obiozọ Mm, tata anyị nọ na ọfisi President General ASATU
ụnụ igbo bụ igbo mma mma nụ daalụ nnọọnụ n'obi anambra steeti Association of Town Unions, ASATU n'aha ịchafụ. Afa m bụ Barrister Titus Nnabuike Akpudo, onye eji ịchaka egbe eji gbuo agụ Eziowelle wee malụ. Abụ m National President Anambra State Association of Town Unions na obi anyị ka a nọ ka anyị nọlị anọ
ndị be anyị ekene m ụnụ ọzọ um, ọ ka bụkwa The Solution Magazine um, chọọ ịjụ gị kedu ihe melụ gọọmenti anambra ji wee fụ na ọ dị oke mkpa ikewapụta ọfisi ga ASATU na Anambra kọwagodola anyị biko Ee,
m ma-ekwu na na ọ bụ gọọmenti Anambra kewapụtalụ ọfis ọfis anyị kama na ọ bụ ndị Anambra niile obodo dị iche iche gbakọtara ọnụ sị ka ha nwee ebe ha ga na-ezukọ nwee ofu ọnụ wee na-agwa ma gọọmenti ma ndị ha na-achị okwu ma ọ na-ezi ha ozi o nwee ife dị fa mkpa fa ekwuo ya ka a ga-ama o nwee nke fa ga-agwa gọọmenti ha ewere ofu onu anwa kwuo ya so na mbido anyị kwesịrị ịbụ kedu ife bụ ASATU na mbido Anambra State Association of Town Unions is an umbrella body that houses all the town unions, all the community union in the state. Obodo niile dị iche iche na Anambra steeti nwelụ otu fa nwelụ ha chịkọbasị ịkpọkobe a e si n'aka otu anwa wee na-achịkwa obodo ahụ a bịa n'obodo ọbụla bụ obodo e nwe two principal officers na each community the two principal officers a bụ the igwe na-achị obodo dị in charge of traditional institution igwe dịka omenala igbo si dị na-anọ for life then the office of the president general na-abụ ọ na-adị tenured depending constitution obodo ọ bụ obodo ọbụla ka o si wee dị ọ na-adị the the pg of each community we have the traditional uh, the the administrative head of that community while the traditional ruler wụ the traditional head of that community mana the two na-alụkọ ọlụ ọnụ for the developmental good of that particular community. Now, a bịa na the community level, a na-enwe president general mana a bịazịa na the association jikọta all the town unions ọnụ a na-enwe the national president ya ọga ndị ọga etu m si wee nọlụ tata ASATU dịka otu jikọtalụ all the town unions in the state Anambra steeti bido na around 1996 by one of our eminent and prominent son Chief Chimezie Ikeazor SAN Oboli Obosi onye wụ the founding father of ASATU o bidolu ya kind of uh,

na ya maka na onye ọbụla nọ n'obodo ọ PG wụ aka e si e-reach the people nọ n'obodo anwa so it's a kind of a grassroot based association for you to get the entire so, uh, uh community or everybody in this state for you to get them and pass good information or give them whatever you want to give them anyị mago ka e wee sị na a na-enwe na a na-get the dividend of democracy the way it ought to be you pass through the association once ị gara through them nweta the PGs, automatically the uh, community will get whatever is due for them. So government fụ na a very good association and na ọ association nwee ike inye ha nwa gọọmenti aka ịfụ na every effort and every good thing every development

between the people a na-achị na ndị na-achị fa that is it
ok daalụ daalụ rinne biko eh, kọwakanelụ ndị be anyị ka office office gị a si wee na-enye aka na um, ọdịmma communities dị na Anambra development wise
well uh, the the the importance of the office abụrọ ihe mmadụ nwere ike ịpụta jee were enyonyobe ọ dị very very obvious because um, without this particular office a ka-enwego a kind of uh, infiltration in the system where

na amarọ contractor na-alụ ya or na amarọ engineer na-alụ ya immediately the government sị yes this is what we need to do ASATU will come in to make sure na ọ get to the community involved and where we also feel na e nwe need for government to do certain things for people uh, you for us to ebe fa na-ajụ kedu ife mere na ife a na ama emezie you request or demand from government and make sure na execute that uh, project or to make sure that na the people nweta that dividend they aspire for for instance ọ nwere ka e si wee kwu na a na-ewe ọrụ na airport a na ha alụ ọfụụ na-ewe ọrụ na judiciary House kwuo that na e nwe etu e si ewe ọrụ a na ọ dabasịrọ na e followrọ due process na the people nọ na communities or certain stakeholders adịrọ involved anyịnwa bụ ASATU wee kwuo na ego e ji wee lụ the airport bụ ego Anambra na onye ọbụla bụ nwa afọ Anambra kwesịrị ime gịnị ịdị involved na ihe a na-eme therefore na each community dị entitled to at least bring five persons a ga-enye ọlụ na that place since e nyela impression na about 4,000 something people ga-adị ga-enweta ọlụ ebe anwa so we deem it necessary to write to the government no go on air mee ya ọ dị public and then mee ya ọ dị known to everybody kwesịrị ịma na ASATU kwesịrị ịdị involved na the process and uh, with the response anyị nwetara so far i believe na a ga-enye the communities the due attention ha require daalụ maka ịkọwara anyị ife ndị a

ọ bụrụ ndị nwa asị gị na that thing dị monumental ọ ga-anọ ọkpụtọrọkpụ ị ghọtago onye wetara ya na Anambra steeti it's something the uh, people or communities dị proud of and it's something ọ ga-abụ a pụta The posterity will always say yes na mmadụ nọ n'obodo it's something uh, it's first of its kind uh, enweboro that kind of thing before uh, originally na-abụ a bịa um, gọọmenti nwere ike si n'elu award a contract or mee whatever a chọrọ ime n'obodo without involving the community uh, this is the first time the government na-involve the community direct

the community choose ha jebezie na the government uh, house or the, the appropriate bodies uh, whoever e nyezi the contract anata ọ bụ through the contractor ka gọọmenti ga-esi kwụọ ụgwọ o nwerọ community a na-enye 1 naira ọlụ the community and the PG who is the head of administration there bụ to supervise and ensure

That is the thing. So it's a very laudable project, it's a very good thing the governor mere. maka na o mee o nwerọ kọmuniti nwee ike ịpụta tata na-ekwu na o nwerọ ihe the administration lụrụ na be fa obodo ọbụla ketara ya mbụ keta ya ịbụọ and ekwu na na a ga-enwe the third phase of the contract like ị bịa na be anyị bụ Eziowelle anyị lụrụ nnekwu pavilion anyị nwere in short one of the best uh, uh, uh, stadium e nwe na n'obodo ya community owned stadium na Anambra steeti i je ebe ahụ ị fụ ihe e ji ego a wee lụ etu a ka ọ dị obodo dị iche iche o nwe ndị gbapụrụ mmiri o nwe ndị lụrụ ahịa o nwe ndị lụrụ library a lot of things and the, eh, the essence of it na e nye the contractor the ego ọ kabakwa arụ si n'obodo duru ndị obodo ha eme gịnị ha alụkwa the ọlụ so that the money will circulate within the community that is the essence of it and uh, I believe that uh, the communities benefit immensely from this particular project. A very wonderful one and um, I must uh, commend the executive governor of the state for that initiative. Only genius ọ ndị na-echepụta ụdị ihe a
anyị na-ekene gọvanọ anyị maka echiche ọma eji na-ewere gọọmenti weda na grassroots Uh, also, wee createkwa opportunity ndị nọ n'obodo inwekwa ihe ha na-eme through it. Biko, kedu ka Asatu Asatu si eji

from each zones. Those monitoring teams normally visit the location or the site ebe a na-alụ ọrụ with the assistance of the pre- President General. Then at the end of the day, we always request for report from the PG, the progress report from the PG ebe a lụdebe etu esi lụdebe the problems a na-enwe ọ bụrụ na o nwee ebe a na-enwe issues They will let us know. Ọ bụrụ na enwe issues, then we will interview, intervene to make sure that na that uh, project na alụsịrị a na-enwe ike mgbe ụfọdụ enwe ike lụgide ọlụ asị na ego hang on our own part we inquire from the ministry involved ka ama ihe ji ego and the reason me na ama execute ya and through that process at least 99% of that job

election na Anambra yes. and Asatu as a body nwere role o kwesị iplay n'isensitize ndị be anyị mm. ime ka ndị be anyị kwado kwado ọfụma wee soro n'ihe a na-eme na election a na-abịa biko kedu ihe Asatu na-eme kịta maka isensitize our communities and our youths and our people

na akpọtalụ si echezi na mgbọsị each local government jekwụ na line wee bido ma capturing and so on ka adị sure that na ha assist na ndị anwa bụ the staff of INEC bịa n'obodo ha dị iche iche to register their people because it's always very bad

na enwere massive turnout massive registration of their uh, uh, citizens of the communities at least it will also assist the state na ọ bụ nwee ife a na-eke ama na nọmba anyị every year people na-aturn 18 years and above ndị na nwerọ kaadị je gba ndị nke ha na-efu efu ha je replace nya then we also on our own part

bi outside the state onye nọ Lagos tụsịa vote that vote a na-akaụntụ ya na vote ndị Lagos Anambra tụsịa vote anyị ama atụta ihe so and that uh, we we I, held, I had a kind of meeting with the leadership of uh, ASPA na Abuja

I meet kwa na Abuja when I travel to Abuja. Ha nwe over 3,000 members and they are Anambarians. Nọ na Abuja, na-atụ their votes na Abuja. I've discussed with them and also they are making efforts to ensure na ha transfer their voters uh, card to the state. It's part of the things ASATU mego ka a dị sure na ndị be anyị na-ebunite our um, e, e, e, number na vote a na-atụ a na-ekegodu ihe na national a ma yes na vote anyị gbagote ị fụgo ya then uh, ASATU on their own also na-akwadokwa there is um, anyị na INEC ga partner ka e nwee ike inwe that observer status to ensure na on the day of election or during the election na e so monitor ihe na-emenụ ọ ga-abụ at the end of the day nwekwa ike inye our unbiased report about the whole thing that transpired so e nwere a lot of things anyị na-eme to ensure na ihe anyị na-eme na-aga aga hmm.
daalụ rinne obi anyị dị very happy mm. maka audience i nyelu anyị mm. tata and um, nke tọkarịcha m bụ um, achievements uh, niile na-abịa to your office uh, anyị na-ekene gị ndị ọma ndị ebe anyị na-ege ntị unu afụgonụ na president general anyị ji ezigbo ọrụ n'aka anyị na-asị ebe ọbụla unu nọ unu nye office ya all the necessary support ọ need ka o wee um, achieve all the set goals and targets of the association daalụnụ ọ ka bụkwa TSM live interview unu ga na-esokwa anyị na www.thesolutionmagazine.com Ndị nwere Android phone ejenwu na Google Play Store download kwe mobile app anyị with the name The Solution Magazine. Daalụ m Ichaka. Ekene m gị. Oh, Daalụ ezigbo mmadụ ebe ụdọk. Daalụ. Uh, thank you very much for being here.

for the benefit of all daalụnụ ndị be anyị ndị ọma na-ege ntị ka ụbọchị tata na ụbọchị nke anyị niile maala anyị mma onye afụ taa ka afụkwu ya echi daalụ